mwezi wa Marichi 2022 chakwera anakumana ndi imf director pobwerera kumeneko anangofikira kugwetsa kwacha Two months later, pa 16 May, Chakwera anachita zokambirana ndi IMF director kudzera pa video call. Zotsatira zake anagwetsanso kwacha. September 2022, Chakwera anapita ku America kukakumana ndi IMF director. Kumeneko anamunamiza kuti ampatsa ngongole. mpaka anagwetsanso kwacha masiku awiri apitawa boma linagwetsa kwacha kukweza magetsi koma chodabwitsa nchona kuti sanawonjezere malipiro ambiri anali odabwa kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani boma kumangokweza zinthu osaganizira mphawi lero pa 5 septemba ndi pamene tinaona deputy imf director akufika ku malawi kudzacheza ndi chakwera mwachidule ndikuuzeni kuti chipani cha mcp ndi president wawo akupempha ngongole ndipo makondishoni ake awauza kuti agwetse kwacha komanso akweze zinthu pansika apapa tikunena kuti mcp chifukwa ngongole akatenga sikupindulira dziko akumangogawana okhaokha kuchipani kwawoko komanso pachibale pawo mu nthawi ya kampeni chakwera ankagwiritsa ntchito high five ankanena kuti adzakhala servant leader koma lero tribalism and regionalism zamanga nthenje mboma lake mwachitsanzo akuchotsa makampani ku chigawo chakumwera ndi kumapita nawo ku lilongwe cholinga chake sichinatu akufuna kupha blantyre ndi zomba prison headquarters inali ku zomba pano akuyisamutsira ku lilongwe admarc macra mra malawi electoral commission mbc malawi housing corporation onsewa anali ku blantyre pano akusamukira ku lilongwe lazarus chakwera akulephera kupanga create makampani atsopano koma chimene akudziwa ndi kuchotsa makampani ku blantyre ndi zomba regionalism at its best anthu akumwalira mzipatala chifukwa chosowa mankhwala chikhalirecho ana ndi zizukulu za chakwera akungoseweretsa misonkho ya boma anthu akapita ku zomba central hospital akumawauza kuti panado kulibe akagule okha komanso masirinji akagule okha mbali nayi ana achakwera apanga hayala ya ndege kupita ku uk ku holiday ndalama zimene akugwiritsa ntchito pa maulendo amenewa ndi misonkho ya boma ku adimaki kulibe chimanga mabungwe anapereka chimanga cha ulere munthawi ya cyclone fred tikukumbukira zimenezo aboma anangochisunga osachigawa ndipo anthu amene anakhudzidwa ndi cyclone fred ankazunzika ndi njala lero chakwera ataona kuti ma mp komanso anthu avuta kwambiri kuti chimanga chibwere m'madimaki tikudziwa kuti chimanga simole tikachere amene ali mzake wa chakwera anachigulitsa ku tanzania ndipo atammanga anammasula after 2 days nkhani inangozilala ndiye panopo anthu akunena kuti tikufuna chimanga chimanga chakwera kwambiri chafika pa 40000 a president bweretsani chimanga m'madimaki chodabwitsa kwambiri pa nkhani imeneyi nchonena kuti aboma amenewa akutenga chimanga chaulere chomwecho chimene ankachibisa munthawi ya cyclone fred ndikumachigulitsa 30000 kwacha thumba izizitu si zachilendo chifukwa mmenemu ndi mmene amachitira nthawi zonse mbuyomu anagulitsa fetereza waulere wochokera ku russia putin anapereka 20000 tons ya ulere ya fetereza chakwera amagulitsa 15000 kwacha per bag ndikunena pano fetereza wina wa ku russia anatsala akufuna kumugulitsa chaka chino pa kampeni apurezidenti amenewa analonjeza zambirimbiri koma alephera kukwanitsa ngakhale chimodzi m'malo mwake akamalankhula akumanena kuti amalawi apirire komanso ayang'ane kwa yehova akuluakulu chakwera akuyang'ana ku imf ndi america kumapanga za umasikini akampasa ndalamazo akumayang'ana ana ndi zizukulu zake koma akamalankhula pa msonkhano akumanena kuti amalawi tiyang'ane kwa yehova tikanakonda nayenso azipirira ndi kuyang'ana kwa yehova asiye kuba ndalama za boma kumazilemeretsa yekha chifukwatu tinene zoona pakunena kuti katangale mboma ili wangokhala ngati chizolowezi mbuyomu esen hoa mkaka kezi nsukwa george kainja newton kambara christian mabanda priska pondamgaga osewa anaba ndalama za boma koma anakhululukidwa ndi chakwera without good explanation panali listi ya mbava 87 imenenso chakwera mwini wake anatiuza mwezi wa juni 2022 koma tikunena pano inasowa ndipo acb sinafotokoze kuti kodi anthu amenewa 87 amene anaba ndalama ndi sattar ali kuti pa kampeni anatiuza kuti adzamanga dr bakili muluzi akuti anaba 1.7 biliyoni komanso anaba 800,000 dollars ya alima fodya tikumbukira saulos chilima pamodzi ndi nzake chakwera amalengeza dziko lonse kuti bakili muluzi anaba umboni ulipo mapepala ali nawo akangolowa mboma within 3 months muluzi akhale ku ndende lero alowa mboma amukhululukira 3 years yatha palibe amene wammanga anthu amene anatiuza kuti aliyense opezeka ndi chuma choposa sale yake adzamangidwa and his properties confiscated lero mwana wake nick chakwera pamodzi ndi anzake alemera modabwitsa koma sakumangidwa kapena kulandidwa katundu ndiye ukangolankhulapo nkhani ngati zimenezi akumayamba kuopseza ndi zisamani za kukhoti nawonso majaji athu m'malo moti afufuze mmene munthu anapezera chuma mkanthawi kochepa akumangopondereza chifukwa akumakhala kuti adya chibanzi saulos chilima anaba mabiliyoni ndi sattar atammanga acb inayamba kuopsezedwa tikumbukira kumangidwa kwa saulos chilima ndi anzake aja a matemba pamodzi ndi uja amafuna kummanga posachedwa amene ali secretary general wa chipani cha mcp eisenhower mkaka komanso uja amagwira ku state house prince kapondamgaga acb inaopsezedwa mpaka anangotsala pang'onong'ono kuti mayi uja apeze mavuto achotsedwe ntchito ndiyebe ngakhale achilima amenewa akumapita ku khoti zikungokhala ngati chinyenga aphunzitsi koma zoona zake nzakuti mlandu umene uja unatha kalekale martha chizuma is toothless komanso acb inadyetsedwa chibanzi tikunena pano every institution ya boma is controlled by corrupt chakwera ngakhale leader of opposition pachichewa timanena kuti mkulu wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo amene nayenso anachita kusankhidwa ndi gotani hara pamodzi ndi president akuluakulu inuyo munaziona kuti mkulu wotsutsa boma ku parliament akusankhidwa ndi speaker komanso president ichitu ndi chifukwa chake kondwani nankhumwa amangokhala phwii osadzudzula mavuto onsewa